ihe mere na magaba akwara ụma ihe mere na Attention. Honorable nna eh, nga ka ị nọ ma a na-akpọ gị ihe a ha ekwe ihe na-agbakọ na 1 million 2 million 3 million ga ị ga-emegide ihe isi agbaka gị ka ụlọ dan ịbatala obodo biko nwanne ewuli iwe dee ogodo na akwa enwe ihe m chọrọ ịjụ gị eh? gee ntị enwe ihe m nụga hmm? Sunday a na-abịa abịa on the 27th of this July a na Sunday a na-abịa abịa now yes anụrụ m that na all the whole Igbo niile nọ na Cote d'Ivoire onye ọbụla gaga Aboisso ọwụ otu oyibo si sụọ ihe a na-asụ n'oyibo all road leads to Aboisso all road leads to Aboisso otu a ka ọ dị ọ bụ eziokwu ọ bụ eziokwu are you serious ha anyị nụbe ihe na-eme na enwere one of our brother ezigbote nwa afọ Igbo a na-echi eze Igbo na Aboisso odogwu n'isi onwe ya mana a na-amụ eze amụ anaha azọ eze azọ are you serious otu o si gbatakwuru ịma hụ ya na-ekwu maka ya eh, eh. ọ sị ekemụkọ high chief eh. Victor Chinedu ala ya ọ ya nwa ọ that man ọ ya aha m nọ na a na-akpọ ya onye a o ji ife eme ọgọ ara na-azụ nwa na Aboisso ezigbo nwa afọ Enugu ịhụ the man ọ mara ezigbo mma tupu ịhụ nwunye ya like this ugo nwaanyị na onwe ya ahụ na ịmachara onye nwa ọfụma efu ihe eche ma ọmụ na ya okwude nje kara ya afọ very fine man now eh now gburugburu anụrụ m that na onye nwa dị in charge of ime ihe niile officiate Chineke lee elezi ihe a na-ekwu His Royal Majesty ee eh, eh, eh, Ikechukwu Chukwuma ee eze Igbo gburugburu Chineke nwata ha na chi ya dị na mma onye nwa dị n'isi ụgbọ nụ eze ọra zurume eze ọra zurume taa efunu nwoke nụ
nwoke na mma onye ahụrụ nwaanyị gbakwa taa na-asa ejere side ya n'ụdị imiliri ya ọ ya akpọtụ akpọtụ on Sunday maka president of eh, Igbo Union in Cote d'Ivoire. Aka m na-agbakọ ndị ji mmụọ na-ekwu. Anyị makwa onye na-ekwu maka ya. The president of Igbo Union. Ah, ekwugodị size nwoke ni. Ọhamadike nụ. Nze Ejike Williams. Ee eh, Chineke. Ọhamadike ndị Igbo gburu. That man wụ intelligent. Ya wa bụgodo chairman of the very occasion. na-ada ama aka this occasion a na-aga ihe a na ihe a nnukwu occasion ka a gaga ihe a

maka chineke ah, eh, na ị na ha eyile many people onye anyị na-ekwu okwu ya na hmm, onye isi eh.
that means na ndị echichi niile nọ under his portfolio otu a ka ọ dị na na-ama aka onye nwa ka o ji yi elu m nụ ile ya anya ọfụma ị ga-ahụ na m ya onye a na-ekwu ihe ahụ nnukwu mmadụ ịhụgodo n'ụlọ ọlụ ya like this eh, chineke just were ezigbo nwaanyị na-agba ndị a gburugburu now enwe onye ọzọ m chọrọ ịjụ onowu igbo anyị onowu igbo ee eh, onowu igbo ọnwa a na-amakwa n'aka ị maha onye ọ eh, eh. ichie ugochukwu nwanne nke m si n'obe ọda ka ọwụ ada ama aka emesi obi emeghe chineke ọ that man ị hụ ya o topụrụ etopụ he can speak french he can speak English he can speak Igbo enweghị language ọbụla ị chọrọ ka and enwe otu o si a-coordinate onwe ya in royalty in pomp that man na-enye m joy onye Imo State ba ọ oh, my brother ka ọwụ abụgodo ihe gbasara ego a gee ntị ka ime ihe anyị megede mkpa na what of um, ikenga Igbo

ee ọkpara nta ee chineke lee ọwụ ị maha onye ọwụ mba ama m ya ọfụma aa ọbịa m n'ahụ anyị si ome udo ị ehe na-achọkwa jụọ na-esenụ ka a gwa gị onye high chief ọkpara nta igbo zuru ezu ome udo ndị igbo ni ị maha onye ọwụ all these personalities ịma na na na ịma na floating abịa back. ha na kingdom wee Eh. nwee power of the Chi- eh, onye ọbụla na ebe ahụ live and direct a na-achọ ya achọ now